Tikukulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani mapulogalamu athu osiyana siyana ife a Lahiri K TV mvetserani uthengawu mpaka kumapeto ndikutolapo message yomwe takupatsirani tapangani like share komanso subscribe. inu musandiyankhulise pambali musandiyankhulise pambali zachitika ku dpp running mate wa dpp wosankha peter mutharika kuti running mate wake ndi jane ansah sono chikukukhudzani amayi seni mcp bese ndoyi a utm mukulimbana ndi zaku dpp chifukwa chiyani pangani zakuchipani zanu kaya peter mutharika ndi okalamba ndi okalamba masapota ake akeife tamukonda kaya jane ansah chani chani sachile chani ndi wathu musathe mawu ayo tikudziwa kuti munachita kupasula ndalama kuti running mate akasankhidwa muyambe kulongolola ma social media ngati a dpp zakunyasani ayi amene akulongolola si a dpp ayi a dpp zilibwino bwino avomereza munthu ukapanga chibwezi kapena ukamafuna kukwatira mkazi woti ali ndi ana kale umakhala kuti ana onse wakonda ife chisankho cha peter mutharika timakhala tagwirizana nachonso sitingatsutse timakhala tagwirizana nazo moti moto moto basi alole alole akane akane ndinanena kale kuti mcp sikuwina chisankho chikubwerachi ndipo mamene wawa muwakhulupirira amalawi nonse koma mcp yoti sikuwina sichifukwa kuti ine ndayankhula aa mcp yo sikuwina chifukwa choti inuyo amalawi mwapanga chisankho chosayipatsanso voti yanu pamenepo mpamene mumandipatsa ine mphamvu yonena kuti mcp sikuwina chisankho chikubwerachi koma ndikuthokozeni kwambiri kuti amalawi munapanga chisankho chabwino pofika lero tasala ndi masiku 52 amene tikupita kukaponya voti yathu musasinthe maganizo anu okavotera chipani cha democratic progressive party okavotera profesa arthur peter mutharika ndi mayi jane ansah ngati vice president amene akuyamba kugwira ntchito yake yolamulira dziko lino mothandizana ndi apm pa 17 september pano Mawu amenewa ndi amene ndimafuna ndikupatseni ndikutsindikizeni kuti Amalawi ambiri andilowera ku inbox kuti ndiyankhule. Chimene ndikufuna kuyankhula lero ku mtundu wa Amalawi nchonena kuti Amalawi tisamayiwale tisamayiwale kuti president wina aliyense wa chipani amapatsidwa mphamvu kusankha runningmate wake pa iye yekha osati dziko kumuuza osati chipani kumuuza osati activist kumuuza osati wampingo kumuuza osati wina wake wachimwenye kumuuza osati khumutcha wina wake wandalama zake kumuuza kapena kumvera ma advice a azungu kunja ayi thats the only secret amene president wina aliyense wa chipani amakhala nayo so i- ife anthu wambafe tikulowa mkati kwambiri tikulowerera zinthu zoti no si- sitikuyenera tilibe mandate we don't have power to command the excellency the president any president of the party kuti sankhani wakuti chifukwa cha chakuti sankhani wakuti chifukwa chakuti ndiye akasankha mosemphana ndi iweyo ndi uyambe kutukwana uyambe kulalata uyambe kukumba no ndikunena izi kwa wina aliyense kaya ndiwe wachipani kaya ndiwe activist kaya ndiwe wakumpingo kaya ndinu wakubanja kwa munthuyo zimenezo muyambe kuzidziwa kuti si mbali yanu tikamasankha purezidenti wa chipani chathu timakhalanso tikumpasa mphamvu zina mu chipanicho komanso mukumpasa iye ufulu tisamuphere ufulu chifukwa choti ife tili ndi ufulu iyenso ndi munthu tinamukonda tinamukhulupirira tinamu tinampasa mphamvu akhalenso ndi ufulu so ufulu wake tisamulande chifukwa choti ife tili ndi maganizo opitirira iyeyo kapena tili ndi maganizo oti anthu ambiri amatiyamikira amatimvetsa nguli ikaliritsa nguli ikaliritsa ndimalize kapena ndisamalize nguli ikaliritsa imatani akuluakulu adayika mwambi wonena kuti ng'oma yoliritsa imatani siikhalira kusweka kapena kuphulika ndiye anthu akamatichemerera e mumatha e mumatha mumatha timafuna tipange beyond tipyole pamene pachapa nde timalakwitsa ndiye timagwa nazo anthu amene amatiyamikira omwe aja amatembenuka kuyamba kutinyoza kuti "Ah, this is nonsense and foolish words anthu akewo amakhala omwe aja amakhala omwe aja the same people mwandimvetsa amalawi ndiye tiyeni tizikhala ndi malire pamene tikugwira ntchito zathu its a demand from the majority kuti lero ndiyankhule lero sindi- sindimafuna ndiyankhule ndimafuna ndipume koma ndalephera kukhala chete chifukwa cha inuyo amalawi chifukwa ndimalemekeza ufulu wanu ndimakumverani kuti ndikuyankhulireni ndipo anthu enanso kupatula ineyo ayankhulanso nawo mumaganizo ena oti si- si- sitinawamvepo atayankhula koma ayankhula kuti, "Mm-mm, akuluakulu mukuwonjeza there is no way kuti profesa Arthur Peter Mutharika wasankha vice wake kapena ti running mate ife tiyambe kunyoza tiyambe kumunena bwanji su- sunasankhe wakuti wa- bwanji inuyo simunasankhe kuti muzikhala naye mm? bwanji inuyo simunasankhe ndithokoze kwambiri kuti no enanso ndi mapurezidenti amabungwe mapurezidenti kaya anthu otani ka olumala e, inunso mukhoza kusankha kuti mukhale ndi vice wanu amene asiyidwa ndi apm yo amene kuti asankheni inuyo ngati ngati president nso wa anthu o- o- kaya otani kaya tasankheni amene amene wasiya apm yo wasiyiratu inuyo kuti inunso mukhale ndi vice tizimve mukamati ndinu president zizimveka kuti muli ndi vice wanu ameneyoyo Mamu- mumamfunayo amene sanamusankhe apm yo mwina zitatero zikhoza kumveka mwa njira ina yake chifukwa iwe okhala president ukunyozanso president mzako amene iye ndi president wa chipani wa anthu amene anthu akuyembekezera ndiye wasankha amene iyeyo wadziwa ndiyankhule izi amalawi kuti mundimvetse kwambiri profesa arthur peter muthalika sanasankhepo munthu amene analibe impact ku chipani kapena ku dziko chiyambireni mawu awa ndikufuna ndiyankhulenso kobwereza profesa arthur peter muthalika sanasankhepo munthu amene ana- a- sanapereka impact ku chipani kapenanso ku dziko you remember nthawi imene amasankha eh, saulos chilima palibe amene amadziwa kuti chilima ali kuti chilima ndi ndani the only few people amene amamudziwa chilima mwina chifukwa choti anagwira ntchito koma the rest sitimadziwa kuti who is chilima where is he coming from mwandimvesa eti anthu tinayankhula angotola e atola atola agent e atola atola salesman e ku ku nthawi ija kaya kaya ini inali airtel kaya kaya inali zain i don't know tinayankhula yankhula koma two three days anthu tinayamba kuona kuti eh koma chilimayi ni mamuna je che tomwe tomwe ife anthufe tinamuona eh, koma ndi awo watola joka watola joka tinayamba kuyankhula mawu oti watola joka zapita zimenezija anamutola chimulirenji chimulirenji iye chimulirenji ee sukulu nje iyi ku- kupita ku mozambike achimulirenji akayankhula chizungu chothyokathyoka koma muwani iye mmene analamulira adadi ndi chimulirenji chimulirenji anaonesa umunthu anthu anayamba kumukonda chimulirenji anayamba kutchuka azozi azozi chifukwa choti one anali ofikirika two amamvetsera three amakonda amalawi amene anali pa pa pa- pa dipiti wa chimulirenji nthawi ijayi amasangalala amadya bwino amapeza zabwino anthu anayamba kumukonda zonse zija ndi adadi fine anasankha 2020 anasankha atupele muluzi zinangovuta kuti sizinayende koma mwina apanopa anthu bwenzi tikukambanso nkhani ina lero wasankha mayi jane ansah tisayankhule za chipongwe do you know jane ansah despite kuti jane ansah mu chaka chisankho cha 2019 ja kunali tipex mufufuze mu mbiri ya tipex amene ankapanga tipex anali azungu kodi tipex ndiolakwika pamalopo ngati palakwika kukonzetsera zinthu kukonzera through tipex ndi zolakwika ndiye m- mumve izi chisankho cha 2020 anayendesa ndi kachali tipexyo kunalibe koma mufufuze mupeza kuti ma figures amene anapeza professor arthur peter mutharika mu chaka cha 2019 nthawi ya tipex ija ndi amenenso anapezanso apm ndi atupele muluzi mu 2020 zikusiyana pati pakati panali tipex ndi popanda tipex zinasiyana bwanji mutha kuona kuti ndi- ndi chimodzimodzi so ch- ndinene izi kuti mai jane ansah sanalakwise china chilichonse anayima pa chilungamo mai jane ansah sakonda ziphuphu ndakamba kale kuti ine mai jane ansah ndinacheza nawo ndimacheza nawo mbiri yawo ndimayidziwa mwina kuposa enanu mwina simumawadziwa kwenikweni munthu ukayandikana naye umamudziwa kuti kodi munthuyu ndi uyuyu mai jane ansah sanabere chisankho cha, cha, cha 2019 mai jane ansah alibe mbiri ina iliyonse ya ziphuphu mai jane ansah uja olo amene uja kungomusankha kuti tikufuna ukhale director of acb muona zimene zi- zi- zingachitike mdziko muno zodabwisa kopsa Mayi Jane Ansah ndi mayi oyima pa chilungamo, ndi mayi opemphera, mayi oopa, mayi amene sakonda ziphuphu, mayi amene sanyengerera. Cholakwika amachidzudzula pompo, sadikira kuti ndidikire mawa kapena ndibise ndisamuuze, mawa ndipanga zakuti. Aa, ndi- ndiye si Jane Ansah ameneyo. so amalawi ndikufuna ndikulimbikitseni kuti kusankha kwa professor arthur peter mutharika pomasankha jane ansah wayang'anira bwino kopsa ndipo watikonda ife amalawi tiyeni tigwire ntchito mai jane ansah tiyeni timpange sapoti apm tiyeni tiyipange sapoti dpp tichoka mu mavuto amene tili nawo a ku bagamoyo posachedwa pompa mawu anga amalawi muwakhulupirire sindimayankhula ine chinthu ndikusachitika ever since ever since kwa amene amandidziwa ineyo uthenga ukupita kwa, kwa inu amalawi ochepa ngati umenewu mugwiritse ntchito apm more fire apm mulungu akusamalireni apm mulungu akutetezereni ndi mai jane ansah mai jane ansah musaope gwirani ntchito tumikirani malawi amene samakukondani akukuko- ayamba kukondani chifukwa cha ntchito zanu zabwino musayang'ane mbali musayang'ane mtundu musayang'ane kuti awa anapanga chani ayi imani ngati kholo mukonde wina aliyense amene sanakukondeni mumukonde amene simunkayenda naye muyende naye mumve ma advisor okhawo othandiza ku moyo wakuthupi ndi uzimu kuti mulungu aime nanu pamaso panu ngati mmene anaimira anayendera ndi abrahamu mmene anayendera ndi mose mmene anayendera ndi yoshua inunso chimodzimodzi mai jane ansah may god give you long life